kunnafoniw caman bɛ an bolokɔrɔ mm. ka hakɛto ɲini kɛ limanaw fɛ min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn baara in a bɛ kɛ ka ɲɛ sabu awa i k'a dɔn anw ka gafe kɛnɛ kan janko tɛ min ye arajo nura FM sanfɛ bɛɛ bɛ bonya ka da i hakilina ta kan o tuma an ka ɲɔgɔn bonya o sira fɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye musa sayɔn kamara ale de kuma bɛ dɔgɔ awa i k'a dɔn a kumana sɛbɛnden min kɔnɔ o bɛ l'Indépendant l'Indépendant o ka bi don bɔli a b'o ko fɔ, wɛ, a ko min ye Choguel Kokala Mayiga, Choguel, kunun a kun jɔn bɛ awa i k'a dɔn maa dɔw ɲɛma, o kɛra, minnu bɛ conseil national de transition an minnu b'o ko fɔ, kosɛbɛ, a k'o de siratigɛ la, CNT, min ye awa i k'a dɔn CNT, un, conseil national de transition, o don, premier ministre min bɛ anw kunna bi n'a bɛ Choguel Kokala Mayiga ko fɔ, ale don, kunun kalo tile mugan ani kelen, kosɛbɛ, a kun weelelen don bɔgɔ jeninen kan yen yalasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ, tiɲɛ, a k'o siratigɛ la, anhan, a ka wulikajɔ min bɛ yen ni a kun ye hakilinaw di, awɔ N'o bɛ tali kɛ plan d'action du gouvernement kosɛbɛ, a bɛna baara minnu kɛ, awɔ, i k'a dɔn a kun da bɛ ka ɲininka o de kɛnɛ kan baara ninnu bɛ lahaliya jumɛn na, awɔ, a k'o kɛra cogo di, a banna, a k'o de kama min ye sogɛli ye a kɔni y'a jira k'a fɔ gouvernement kɔni tɛ kɔnɔli kɛ bilen, ayi, kalo mugan ani naani min n'o dira, an, yalasa baara ka se ka k'o kɔnɔ, an, u tɛna CEDEAO kɔnɔ bilen, ee, baaraw yɛrɛ kɔni awa i k'a dɔn U daminɛna a banna a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye CNT maa kɛmɛ ani maa mugan ani kelen kunun a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ awa i k'a dɔn CICB n'a b'o ko fɔ o kɛra nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye awa i k'a dɔn walima nin y'a siɲɛ filanan ye o ni premier ministre u ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin cogo in na premier ministre min bɛ yen n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a ka plan d'action du gouvernement o min ni jɛkɛɛrɛ n'a ye utukalo tɛmɛnen o de tun bɛ bolola yalasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli kɔnɔna na awa i k'a dɔn maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la. A banna. A ko nka. Nka. Jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ commission de loi n'a b'o kofɔ. Tiɲɛ. Olu ma ko in nɔgɔya Sogɛli bolo dɛ. Sariya. Ko in kɔni awa i k'a dɔn a gɛlɛyara a bolo kosɛbɛ. Ɛɛ. Sabu u ye pɛnpɛnni caman ta ka d'a kan. O kɛra. U y'a jira k'a fɔ. Un. Sogɛli ye awa i k'a dɔn hakilina ni miirina min di. Tiɲɛ. K'a daminɛ awa i k'a dɔn juin kalo. Un. Ka na se février kalo san 2022. O kɛra. donc an bɛ don min na i ko bi ɲinifɛnw k'a si ma kɛ sɔrɔfɛn ye Nuhu Sar ale fana ye awɔ i k'a dɔn maa ye min kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ale yɛrɛ taara fo k'a jira k'a fɔ sogɛli n'i ko i bɛ awɔ i k'a dɔn a noter kɛmɛ jɔ o kɛmɛ jɔ k'a fɔ tan o tan saba awɔ i k'a dɔn o de bɛ di e sogɛli ma a k'o tuma na sa waati dɔ tuma sera k'a lajɛ sogɛli ninnu ko k'olu nana min latilen sogɛli ninnu yɛrɛ fana awɔ i k'a dɔn olu bɛ se ka latilen cogo min Nuhu Sar awɔ i k'a dɔn a y'i da don olu la nka gouvernement ale kɔni y'a jira k'a A fɔ kɛmɛjɔ o kɛmɛjɔ olu ye min labaara ko bɛ taa bi segin ani wolonwula o b'a jira k'a fɔ gouvernement kɔni u ye baara kɛ olu yɛrɛ bolo o kɛra nka n'i ye jateminɛ kɛ min ye awa i k'a dɔn ko mugan ani kelen olu kɔni waliyara bi saba ani saba olu bɛ sira fɛ ka waliya segin dɔrɔn de bɛ yen awa i k'a dɔn minnu kɔni ma waleya fɔlɔ n'a fɔra ko a bɛna o kɛ dix sur vingt o fana y'a dama ko ye terikɛba ko a ko nin ko in kɔni n'i ye jateminɛ kɛ commission loi min bɛ yen n'a bɛ awa i k'a dɔn CNT la ale kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ ka kuma caman k'olu ta k'u sɛgɛrɛ jango tɛ accord min bɛ yen n'a bɛ accord d'Alger kofɔ a n'a ɲɔgɔnna caman fɛn minnu bɛ yen n'olu ma ɲɛ sɔrɔ wala n'i k'a dɔn k'a fɔ min ye anw yɛrɛ ka jamana in a laborotoli ka se ka awa i k'a dɔn a danfaraw cɛ dɔn o si baaraw ma se ka kɛ révision constitutionnelle o fana baaraw awa i k'a dɔn olu ma se ka kɛ fɛɛrɛ ani dabali min bɛ se ka to jamana kɔnɔ baarakɛlaw bɛ se ka sɔrɔ i fan bɛɛ lajɛlen fɛ o baara o ma se ka kɛ a ko tuma na sa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen fɛn kelen bɛ yen n'o waleyara awa i k'a dɔn Choguel Kokalla Maïga fɛ a ka nin laɲiniw kɔnɔna na o de ye assises nationales de la refondation ye premier ministre Choguel Kokalla Maïga jɔn ko ala awa i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ɲininkali minnu taara ka tenko a la a bɛ ɲininkali kɛmɛ fila bɔ question kɛmɛ fila nka Choguel a yɛrɛ ye jɔn ko ala fɔ k'a dɔn k'a fɔ jɔn ko ala baara ninnu kɔni awa i k'a dɔn caman bɛ yen minnu kɛra tɔkajɛ ye nka tɔkajɛ ninnu o t'olu se ye dɛ ayi sabu min ye awa i k'a dɔn maa i bɛ ko dɔ la dɔ wɛrɛ fana ɲɛ b'i la min ye awa i k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛw de nana don u senkɔrɔ minnu kɔni kɛra sababu ye k'u bali baara minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ u ka se k'o baaraw u ka se k'olu kɛ a bɛ kɛ a ko nka o n'a ta bɛɛ min ye armée kɔni siga tɛ min na awa i k'a dɔn n'o y'an ka cɛfarinw ye olu kɔni ka sanayɛlɛ siga kisɛ kelen awa i k'a dɔn k'a fɔ ko tɛ o la ayi a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye réforme politique hmm. o minnu bɛ yen n'a fɔra k'olu baaraw ka kɛ kosɛbɛ min ye gouvernement ye awa i k'a dɔn sɛbɛnden min bɛ yen n'o dira awɔ baara ninnu ka lajɛ n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ assise nationale de la transition hmm. o min fana bɛ yen n'o kɛra jɔn ko ala baara caman bɛ yen minnu kɔni kan ka waleya kosɛbɛ minnu kɔni kan ka ɲɛtaa awa i k'a dɔn o sɔrɔ awɔ a ko kuma in kɔnɔna na hmm. CEDEAO ko kuma o nana jɔ o nana jɔ a la kosɛbɛ O CEDEAO kɛnɛ Choguel Kokalla Maïga a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn président min bɛ anw kunna n'o bɛ Assimi kofɔ ani ee ani CEDEAO ɲɛmaaw n'u bɛ awa i k'a dɔn CEDEAO président kofɔ a n'u bɛ ka ɲɔgɔn ye waati bɛɛ lajɛlen a k'olu kɔni ye hakilina min di o de ye kalo mugan ani naani kalo mugan ni naani olu kɔni bolo awa i k'a dɔn baara minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ olu bɛ se k'a caman kɛ o la yalima awa i k'a dɔn olu bɛ se k'a bɛɛ yɛrɛ kɛ o kɔnɔna na ka n'a sɔrɔ CEDEAO dun bɛ kalo tan ni fila kalo tan ni wɔɔrɔ CEDEAO ɲɛ bɛ o de la a ko kalo mugan ani naani ni awa i k'a dɔn fɛɛrɛ ni dabaliw kɛra ko k'a fɔ ko ka dɔ b'o la a bɛ gɛlɛya dɛ wa fɛn yɛrɛ tɛ se ka bɔ a la mm. nka n'i y'a ye fɛn bɔra la awa i k'a dɔn fo n'o y'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen eh. n'u bɛ yɛlɛmali dɔw kofɔ olu y'olu sen bɔ pewu eh. transition ka baara la o tuma n'o kɛra dɔrɔn kalo mugan ni naani dɔ bɛ se ka bɔ a la Choguel Kokalla Maïga a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn CEDEAO ye u bɛna mission laban min kɛ anw fɛ yan o bɛn'a sɔrɔ awa i k'a dɔn kalo mugan ni naani a baaraw kɔni daminɛna nka olu kɔni hakili la k'a fɔ CEDEAO ka nali min n'o kan ka kɛ anw fɛ yan n'u nana o bɛ kɛ waati ye waati min kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen a bɛ ɲɛ sɔrɔ a ko tuma na avril kalo tile mugan tɛmɛnen an kɔrɔ dɛ dɔgɔ baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen u daminɛna mɔgɔw k'a bila u kunna k'a fɔ san fila min n'o fɔra awa i k'a dɔn ko baaraw bɛ k'a kɔnɔ a baaraw daminɛna a ko n'i y'a jateminɛ kalo mugan ani naani o kun tɛ dɔwɛrɛ koyi min ye aw ka dɔn fɛɛrɛ ni dabaliw ka kɛ min bɛ se k'a to kalataw bɛ labɛn labɛn ko ɲuman na a ko projet dɔ bɛ yen n'o bɛ calendrier dɔ ko fɔ kalo tan ni fila fɔlɔ o minnu bɛ yen n'olu bɛ ka na o kalo tan ni fila in bɛ ta ka ɲɛsin min ma aw o de ye jamana ka lakanali a bɛ ɲɛsin o ma a fɛɛrɛ ani dabaliw bɛ kɛ min bɛ se k'a to aw ka dɔn kalo wɔɔrɔ fɔlɔ kɔnɔ a nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ organe unique de gestion min bɛ kalataw labɛn o fana a ka dɔn olu bɛ kɛ a ka dɔn kalo tan ni fila in kɔnɔ o ka nka kalo tan ni fila laban dɔ in fɛɛrɛ ni dabaliw de bɛ kɛ min bɛ se k'a to kalata fɛn fɛn de bɛ yen min kan ka kɛ to ka kalata a bɛɛ lajɛlen bɛ la Choguel Kokalla Maïga hali bi a ye a ka dɔn sujet wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ MINUSMA MINUSMA ka a ka dɔn mandat o lakurayali Choguel y'a jira k'a fɔ o bɛ lakuraya nka min ye a ka dɔn MINUSMA tɛna se ka foyi wɛrɛ kɛ i n'a fɔ aw k'a dɔn ka baara kɛ anw ɲinama a k'o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a y'i sinsin k'a jira k'a fɔ min ye aw k'a dɔn olu ka baarakɛdaw i n'a fɔ président de la république ka cakɛyɔrɔ ani aw k'a dɔn ale Choguel yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ olu ka aw k'a dɔn fɛn o fɛn min bɛ yen n'o ye nafolomuguw ye minnu bɛ ta ka ɲɛsin olu ka côté ma min ye fila saba o saba a fila olu b'o ta k'o kɛ ka aw k'a dɔn labaarali wɛrɛw kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn bilasira u b'o ta ka awa ka dɔn a don da fɛ a ko n'i ye nin bɛɛ lajɛ min ye awa ka dɔn kiri bunda kunkan mali gouvernement a ye wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ kɛ min ye awa ka dɔn sɛgɛsɛgɛliw k'olu dabɔ loi de programmation de la sécurité intérieure u taara sɛgɛsɛgɛliw k'o kan fonds covid 19 o fana lajɛra min ye awa ka dɔn an ka bâtiment minnu bɛ yen ni maaw taara ka taa ni awa ka dɔn k'o feere feere ko jugu cɛjugu la o fana tɔgɔ k'o lajɛra assemblée nas cour de justice AGEFAU AMRTP ani ka dɔn ANGESEM nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn minnu ni a ka dɔn sɛgɛsɛgɛliw b'olu kan k'u lajɛ Choguel Kokalla Maïga a y'a jira k'a fɔ min ye mali kiri tigilamaw bɛ ka baara kɛ dɛ a baara min bɛ ka kɛ fana o de bɛ tali kɛ min ye armement ko min bɛ yen n'a kumaw bɛ sen na i ka dɔn baara bɛ ka kɛ olu kan kiri bunda kunkan min ye fagali min kɛra kalo tile tan tan ni kelen tan ni fila n'o ye zuye kalo san 2020 o fana baara bɛ ka k'o kan n'o kɛra bamakɔ sikaso ani ka bɛɛ lajɛlen ye dossiers de ye, awɔ, minnu bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan, a bɛ lawuli, awa ka dɔn bɛ ka baara kɛ awa ka dɔn nin bɛɛ kan, Ɔhɔn. premier ministre, Choguel. a ko awa ka dɔn nin min filɛ nin ye awa ka dɔn kuma wɛrɛw bɛ sen na, Un. tɛrɛn, Ɔhɔn. o ka kunkan bɔ, Eh. a ko ni Ala sɔnna 2022 bɛ taa ban yɔrɔ yɔrɔ, Ɔhɔn. pun pun pun, Eh. i b'a ye nɛgɛ bɛ boli, Nɛgɛ kan. nɛgɛ kan siga foyi t'a la, Eh. a ko kuma na, Ɔhɔn. miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ, Eh. o bɛ yen ni Ala sɔnna a ma, Ah. min ye HUICOMA mɔgɔw, Ɔhɔn. olu ka awa ka dɔn gɛlɛya bɛ ɛ, kɔ sara sara minnu bɛ yalasa ka se ka dɔ bɔ a la yalasa ka se ka dɔ sara a ko kuma na Choguel Kokalla Maïga a ko mali gouvernement baaraw de bɛ ka kɛ yalasa hali bi yɛlɛma bɛ se ka don kow la siga tɛ min na min ye awa ka dɔn fɛn min bɛ yen n'o bɛ sɔrɔsiw ka baara ko fɔ n'o bɛ sécurité ko fɔ o kɔni k'o kɔni an kana ɲɔgɔn nɛgɛn O san yɛrɛ sɔrɔ ɲɛdimi ye musa sayɔn kamara a ye min sɔrɔ k'a di anw ma Indépendant kɔnɔ anw ka kuma tɛ dɛ an y'a yɛlɛma musa sayɔn kamara ale ka baabu don n dɔgɔ i bonya b'a la o ka bi don bɔli ayiwa madu mayiga ɲama ko ɲɛ a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye Indépendant ne y'ale bila Zénith Balé ne b' ale sama ka gɛrɛ n na Zénith Balé ni ye ale ta maa mun kumalen don o de bubakari modibo dabo a kuma a ko hali an ka taa mun ye conseil national de transition n'o bɛ CNT ko fɔ an ka taa yen kɔnɔna la kunun i bɔra k'i da don a la sisan n'o bɛnna alamisadon ma awirilikalo tile mugan ani kelen san ba fila ani san mugan ani fila docteur sogɛli kokala mayiga CNT maaw tun y'a weele mun ye fatirikɛbaa ye n'o de bubakari modibo dabo a y'a yira k'a fɔ ko mun ye sogɛli kɔni Siga t'a la a ye mun ye malidenw kɔni u da yɛrɛ la kura ye wa mun ye malidenw ye ko u ye dannaya ta k'a da sogɛli kokala mayiga kan kura ye mun ye bubakari modibo dabo a ko mun ye CNT kɔnɔna jateminɛ k'a lajɛ n ka cɛ e ko k'u ko k'u ye dannaya d'a kan kura ye dɛ ko n'i ma wari minɛ dɛ wari komi n'i y'a fɔ k'a kɛcogo dɔ la wari n'i bɔlen tɛ n kɔ kan ka taa wari kutubu l'argent minɛ jamana in jɔn b'o ye sa kutubu k'i t'a minɛ i ka kuma ayi ka sɔrɔ n ko u b'a di mɔgɔ minnu ma b'olu dɔn ko ne ma ne ni ala cɛ ni maa minnu b'o fɔ ni ne n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara yen n dɔgɔ a tɛ nɔgɔya u b'a di mɔgɔ minnu ma bilahi hali n t'u filɛ ne ma b'o dɔn i b'a fɔ don min i sigilen b'i ka sɛjini kɔfɛ i bɛ nkalon tigɛ k'a tugu ɲɔgɔn na sabu bɛɛ n'i ka baara k'a da ɔ ni e fɛla ta ma fɔ dɔrɔn e ko ko wari minɛna ko wari minɛna o tɛ wa kosɛbɛ ɔ ni a fɔ ta fɛ sogɛli kokala mayiga bisimila ɲɛmaa ka dɔrɔmɛ t'a kɔnɔ a bisimila dɔrɔmɛ kelen siga t'a la an yɛrɛ diminen don sogɛli kɔrɔ ɛɛ n dɔgɔ kan'o bɛɛ fusa Bubakari Modibo Dabo kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko mun ye kunun CNT ɲɛmaaba n'o ye kolonɛli maliki jawu o ja waati min na a ye kɔrɔfɔ kɔni k'o dayɛlɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ ko mun ye depitew kɔni ye nali nali ni ko o bɔra ko o boloda ɲininkali busamisɛnnin minnu b'o bolo n'u bɛ n'a ta ka sogɛli ka a sɛgɛrɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ ko maa caman kɔni ko o y'i ka ɲininkali kɛ a ko CNT maa ninnu na dɔw b'u la ɲɛma olu kɔni tun tɛ fɛ k'a faamuya cogo si la wa dɔw fana tun b'u la ɲɛma olu kɔni tun bɛ fɛ olu ka ye dɔrɔn dɔw fana n'u ka janjugu tun nalen don janjugu minnu tun bɛ n'a fili docteur Sogɛli kokala mayiga a bɛ se ka minɛ cogo min na a ko tabarikala mun ye docteur sogɛli kokala mayiga siga t'a la ko a bɔra diya in kɔni o kɔnɛ la o siratigɛ la waati min na ko mun ye docteur sogɛli kokala mayiga a ye CNT maa ninnu kɔni u bɛɛ lajɛlen ka kɔrɔfɔw a jaabi basigi o kɔnɛ la o siratigɛ la ko mun ye maliki jawu ye ko a yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara fasirikɛbaa mun ye bubakari modibo dabo ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye docteur sogɛli kokala mayiga waati min na a ye kɔrɔfɔ kɔni ka a ta ɲɛma a ye kɔrɔfɔ minɛ a di k'a jaabi k' o kɛ ɲininkali minnu kɛra a la n'a y'o jaabi k'o di ɲɛma siga t'a la ko jaabi ɲuman caman ko o dira a ko mun ye hɔrɔnya yɛrɛ la danbe la jɛlenya la maa mana kɛ cogo cogo bɛ n'a ye k'a fɔ ko fiɲɛ dɔɔnin b'i la koyi Sogɛli Kokala Mayiga, sikeyi, a ko tiɲɛ don min ye gouvernement ye, unhun, gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔna la gɛlɛya belebelew, un, o wulikajɔw bɛ sen na, ɔhɔ, o gɛlɛya ninnu ko o bɛ se ka ban cogo min na, un, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, un, min ye logements sociaux ko, unhun, siga t'a la ko o gɛlɛya ko kuma ko a bɛ sen na, un, mun ye Docteur Sogɛli Kokala Mayiga, anhan, hali bi a y'a jira k'a fɔ, kosɛbɛ, ko min ye kunnafonidilaw ye, an kɛ, ɲɛma k'u ni dɛmɛ ka kan, ɔhɔ, ko kunnafonidilaw, han, k'u ni bonya ka kan, hɛɛ, ko min ye fɔlɔkan minnu na a wulilen filɛ nin ye HAC kɔnɔna la nin waati in na, an, ɲɛma ko jateminɛ bɛna kɛ a ko la don n'a nataw la, aa O ka ɲi bubakari mori dabo hali bi ale de kumara a y'a jira k'a fɔ ko kunun kɛnɛ in kan docteur Sogɛli Kokala Mayiga a y'a da CNT maa bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan n'a y'ale Sogɛli k'ale bɔtɔ nin jɔyɔrɔ la ni Asimi y'ale gɛn ale bɛ bɔ yen walima ni malidenw ye dannaya ko ta ka bɔ ale kan don min na ɲɛma o don ko ale bɛ baara bila ko maaw k'a dɔn k'a fɔ ale Choguel Kokala Maïga Ahan. ɲɛma k'a fɔ ko fanga ko kɛlɛ de b'ale la wa Tiɲɛ. ka fanga de ka di maa ye wa ko y'ale ye wa Mm. ɲɛma ko o tɛ ale ye dɛ Est-ce que- ale bɛ baara mun na Hɛ. Mali an bɛ se k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ cogo min na Walahi. Maliden bɛɛ lajɛlen Ah. k'a daminɛ mun ye Kayi ka taa gosi fo eh, Kidali Ɔhɔ. an bɛ se ka lafiya cogo min na Kosɛbɛ. docteur Choguel Kokala Maïga Mm. a y'a jira k'a fɔ ko mun y'an ka jamana faama ye Ɔhɔ. n'o bɛ Asimi Koyita ko fɔ Asimi. ko an bɛ don min na komi bi Bi. fɛn belebele saba de bɛ yen Cɔp. Asimi bɛ da a bɛ miiri n'o ye Ahan. a fɔlɔ kelen o ye mun ye dannaya ye malidenw ka dannaya a b'a la filanan filanan ɲɛma k'o ye lakana ye o sabu ka lakana o tɛ dugu dugu la o sentigɛ ye jɔkan ma kɔnɔ ye a b'a la a ko k'a sabanan sabanan mun ye Asimi Koyita a bɛ miiri fɛn mun na o de ye adamadenw bɛ se ka balo cogo min na dun nafamafɛnw bɛ se ka sɔrɔ dun ka fa lafiya kɔnɔtɔla cogo min na dun ka fa dun ka fa ka sɔrɔ gɛlɛya o ma ye a kɔnɔna la o siratigɛ la hali bi docteur Sogɛli Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don an bɛ don min na komi bi mun ye U kɔni ko a gɛlɛyalen don walahi nka wulikajɔw bɛ senna ɛɛ n'an jɛra k'an bolo k'a fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ nɔgɔya o bɛ na un docteur Sogɛli Kokala Mayiga ɔhɔ a y'a jira hali bi tiɲɛ CNT maaw ɲɛkɔrɔ a ko an bɛ don min na komi bi un maa minnu hakilina ye k'a fɔ ko an ka taa kalata la joona ɛɛ ɲɛmaa siga t'a la an bɛ se ka taa kalata la joona koyi kosɛbɛ kosɛbɛ nka n'an taara kalata na nin cogo la ɔhɔ ɲɛmaa mun ye an sɔrɔ kunun un o siga t'a la ko don nataw la walahi o kelen ko o bɛ na an sɔrɔ kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ taa kalataw la an kɛ an ka kalataw kɛ kalata labɛnnen ɲuman ye a banna kalata jɛlen ɔhɔ ani kalata minnu bɛ se ka ɲɛ maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hali bubakari muru dabo a kumara min Zeniti Bale o kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Sogɛli Kokala Mayiga a kɔni y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni bɛ yen yɔrɔ dɔw kɔni bɛ siga t'a la olu ma ɲɛ o bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan o yɔrɔ ninnu kɔni ko a bɛ se ka tiɲɛ cogo min na ayiwa o yɔrɔ ninnu ko a bɛ se ka ɲɛ cogo min na don n'a nataw la gouvernement kɔni bɛ k'o baara ko bila sen kan kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ Zeniti Bale ale kɔnɔna la bubakari muru dabo ale ye sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga Ɲɛma

farafina bɛɛ diɲɛ kuru kara bɛɛ bɛ k'i disi gosi ni mali ye bi anw bɛ ka taa ɲɛ ni fɛn minnu sabati nka anw fɛ yan anw ko fɛn ma kɛ ɲɛma n'i ko n k'a fɔ lakana sekirite aw sekirite bara sekirite dɔrɔn dɔrɔn

ne yɛrɛ y'a mɛn kunun sogɛli yɛrɛ ko a ko ko olu ye fɛn fɛn fɔ u ka programme na lakana olu bi o de ta k'o bila centre la banna ka ɲɛsin o de ma kosɛbɛ parce que ko dɔw nana n'o ye gɛlɛya dɔw ye minnu ye olu senkɔrɔma cɛ ka b'u kɔrɔ o bɛ kɛ n'o bɛɛ kɛra o bɛ kɛ n dɔgɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn a ma nɔgɔ dɛ bilahi sogɛli ka dɔrɔmɛ ka haramu yan ka haramu nka ɲɛma dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw fɛ n'an ma sabali n'an ma sabali walahi maa dɔw bɛ yen minnu bɛna to mm. fɛn bɛ yɛlɛ an na ɲin tɛ min da nka ɲɛma n bɛna mun fana f'i ye dɔ bɛ ɲa la wa dɔw yɛrɛ fana bɛ ɲa cɛlakaw la ayiwa bisimila sogɛli maa minnu chargelen don a ka communication kama ɲɛma baara in tɛ ka kɛ ka ɲɛ Ayiwa bon n'i y'a mɛn mɔgɔ caman bɛ wuli min ye sogɛli nɔfɛ dɔ wɛrɛ tɛ communication baliya don ayiwa wa fanga bolo caman tɛmɛna an ka jamana in kɔnɔ yan ni communication baliya kelen de y'u sɔrɔ siga t'a la waati min na n'u surutula u b'a sɔrɔ ka wuli k'u jɔ k'a fɔ k'a tun bɛ tan a bɛ tan o b'a sɔrɔ c'est trop tard vraiment communication zéro walahi a ka fɔ sinon sécurité Burkinabè ko fo olu ka kɛ maliyɛnw ye A ni lakana yɛrɛ tɛ dugu o dugu sentigɛ jɔ ma kɔnɔ de Sénégalais ko k'u bɛ kɛ maliyɛnw ye awɔ Camerounaisw y'an nɔ minɛ fo ka taa ɲini Irisi fɛ hali nansaraw kulela ni nansaraw bɛ kule maa yɛrɛ sɔrɔla min y'an wele ko Faransi ni k'i ye maliyɛn ye dɔrɔn fo tubabukɛ bɛ wuli ka wuli f'a bɛ yɛrɛyɛrɛ walahi o kɛra mali ni mali tɛ Ɛɛ, Ani sababa. bana min bɛ dɔ faga don dɔ bɛ yala jamana in kɔnɔ koyi. N dɔgɔ min ye Denba Konte ye, Ɔhɔn. n bɛna ale ka fatiri ta. A ta. Babu lamɛn dɛ. Ɔhɔn. Denba kuma bɛɛ. Denba ko di? Denba ko min ye awa i k'a dɔn Nouvel Horizon kɔnɔ, u ka bi don bɔli. Un. A ko min bɛ tali kɛ conseiller dɔ bɛ yen, Awɔ. n'u b'a wele ko Nuhu Sarr. Eh. Awa i k'a dɔn kunun, Ɔhɔn. a ye awa i k'a dɔn lajaba ɲɛsin anw ka premier ministre ma dɛ. O kɛra. A ko waati dɔ kuma sera, Un. Sogɛli Kokala Mayigaw ko n'u ko k'u bɛna ko in rectifier. Ɔhɔn. Waati dɔ sera, olu yɛrɛ fana ka rectifier, Un. transition a ka se ka taa ɲɛ. Ɔhɔn. A ko premier ministre, Un. chef de gouvernement Anhan. kunun awa i k'a dɔn conseil national de transition a tun bɛ o ɲɛma Awɔ. kalo tile mugan ani kelen Kosɛbɛ. san 2022 Tiɲɛ. docteur sogɛli kokala mayiga awa i k'a dɔn maa don min kun welela Mm. kalo tan min bɛ yen n'a y'o kɛ gouvernement kunna awa i k'a dɔn a ye baara minnu kɛ Awɔ. a ka se ka na ka na ɲɛfɔli kɛ Kosɛbɛ. a ko kɛnɛ in kan Anhan. denmisɛn dɔ bɛ yen n'u ko a ma ko jeune parlementaire Eh. o ye Nuhu Sarr Nuhu Sarr. Nuhu Sarr Mm. k'a juguyara kosɛbɛ Kosɛbɛ. Nuhu Sarr a sévèrement critiqué Eh. a ye juguya kɛ sɛbɛ la yɛrɛ ka juguya kosɛbɛ, anhan, kɔrɔfɔ jugumanbaw, ɛɛ, k'olu ta ka ɲɛsin, a kɛra, premier ministre ma n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga kofɔ, awɔ, a ko n'i y'a jateminɛ, anhan, kalo tile mugan ani kelen, tiɲɛ, san 2021 a bɛ da tariku la dɛ, awɔ, sabu centre international de conférence de Bamako, CICB, CICB, o don, a kɛra awa i k'a dɔn yɔrɔ ye, anhan, yɔrɔ min débat de tun bɛ yen, kosɛbɛ, anw ka premier ministre, awɔ, ɲɛ ŋɔɲ ɲɛ ŋɔɲ, a banna, ani awa i k'a dɔn u yɛrɛ ye maa minnu ta, anhan, ni k'u bila awa i k'a dɔn CNT kɔnɔ, anhan, n'o bɛ conseil national de transition n'a b'a kofɔ, a banna. Denba kɔnte Nouvel Horizon fasirikɛba don a y'a jira k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye awa i k'a dɔn a kɛra waati ye waati min na maaw bɛ mikoro bɔ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ kelen kelen kelen se ka se ka ɲininkaliw ta a ma diya k'u tɛmɛ awa i k'a dɔn premier ministre la a ko kɛnɛ in kɔnɔna na maa caman bɛ yen minnu kɔni awa i k'a dɔn hakili juru carinna u lasɔmina kosɛbɛ ka ɲɛsin maa dɔ ka kuma ma n'o bɛ tali kɛ min ye awa i k'a dɔn denmisɛnnin dɔ ye n'o ye jeune dɔ ye n'u k'a ma ko Nuhu Sarr Nuhu Sarr président don parti dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko FAD Front africain pour le développement i ka dɔn o ɲɛmaa don a ko Nuhu Sarr awa i ka dɔn a ma taa ni ko in ye awa i ka dɔn nɔgɔyala ko ye sabu mm. a ye baabuw bɔ k'u bin k'u ton ɲɔgɔn kan cogo min a gɛlɛyara kosɛbɛ mm. a ko Nuhu Sarr y'a jira Choguel la a ko k'olu ka assemblée mm. k'o ye awa i ka dɔn Choguel ka plan d'action a ko a bi baara kɛ cogo min k'olu ka assemblée k'olu kɔni jɛra n'a ye baaraw ka se ka kɛ a bi kalo dama dama bɔ a ko nka a ma bali maa si la eh. sabu jateminɛkɛbaaw caman bɛ yen minnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko in bi taabolo min kan eh. kɛmɛjɔ o kɛmɛjɔ eh. bi saba hakɛ o dama de kɛra bi wolonwula o ye tokajɛ a ko dun n'i y'o lajɛ n'i ko i b'a ta k'a noter o b'a jira k'a fɔ n'i ko i bɛ dix di Choguel ma dix awa i k'a dɔn Choguel bɛ min sɔrɔ k'o ye trois ye moyenne de renvoi bokuru a ko ten wa trois ko n'olu bɛ école la ko trois in k'o ye moyenne i bɛ gɛn
ne b'o fɛ yen na ko kami ɲɛgɛn b'a ko ka buna dama de ɲɛgɛn b'a kɔnɔ a ko trois in ye moyenne de renvoi ye a ko Nuhu Sarr a ye awa i k'a dɔn ɲininkali de kɛ a ma min ye awa i ka dɔn Choguel e mun dun ma marcher mun de bɛ yen e ye min ɲini n'o ma d'i ma awa i ka dɔn n'o ma bila i ka bila la min ye administration fɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ k'a daminɛ awa i ka dɔn logements sociaux fo ka taa se habu min ye awa i ka dɔn nin cɛ in a y'i da don a bɛɛ lajɛlen na a y'a jira k'a fɔ Choguel n'i ko i bɛ yuruguyurugu kɛlɛ i b'i jija awa i k'a dɔn fɛn kana sɔrɔ ka fɔ i yɛrɛ ma koyi a ko min ye awa i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen n'o sɔrɔla logements sociaux la ɲɛfɔli ka ɲɛ an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la a ko o ka bɔ yen caisse nationale d'assurance maladie n'o bɛ CANAM kofɔ ɲɛfɔli ka ɲɛ a concours in a kɛra cogo di police nationale o fana concours o kɛra cogo min docteur Choguel Kokalla Maïga an b'a fɛ i ka ɲɛfɔli kɛ an ye nin bɛɛ la ayiwa a ko nin cɛ in ka nin discours a b'i n'a fɔ min ye awa i k'a dɔn kɛlɛbilen yɛrɛ ko gɛrɛ kɛnɛ kan ta min ye awa i k'a dɔn Nuhu Sarr a y'o kuma de fɔ bi koyi a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye awa i k'a dɔn Choguel Kokalla Maïga a ka awa i k'a dɔn kumakan minnu bɛ yen n'o ye awa i k'a dɔn discours va-t-en-guerre a bɛ min fɔ ka ɲɛsin Faransi ma a ko Nuhu Sarr y'a jira a la k'a fɔ monsieur le premier ministre anw kɔni bɛ taabolo min kan an bɛɛ ye wulikajɔw ni cɛsiriw kɛ min ye awa i k'a dɔn kɔmuso n'o bɛ Faransi kofɔ o ka se ka awa i k'a dɔn a taabolo n'a fɛn bɔ ɲɔgɔn na eh, nka nka ko in bɛ cogo min na an man k'a ni politigi ko don ɲɔgɔn na koyi eh. a man ka kɛ projet ye projet politigi ye ah. a ko kuma na Nuhu Sarr mm. a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn gouvernement de la transition o bɛ taabolo min na o min nana ko ka awa i k'a dɔn gouvernement dɔ rectifier eh. ko waati dɔ sera ko rectification yɛrɛ k'o fana k'o ka rectifier ah. tile la Nouh Sarr a y'a jira k'a fɔ min ye nin ko in kɔni an bɛ don min na ko bi ko n'o ma kɛ population ka dannaya min bɛ olu kan n dɔgɔ k'a dɔn ko population ka o dannaya k'o bɛ bɔ faso k'o bɛ bɔ olu kan dɛ Fadiri filɛ Denba Kɔnte n dɔgɔ Nouh Sarr ye min fɔ o ye nin ye Ibu ɲɛ b'a la ɛ mun kɛra ɛ mun kɛra a ko fasodenw ye dannaya mun da u kan ɛ CNT tɛ wa e ɲɛ ma maa ma vote u ye dɛ ayi ɛ mais aw de olu de m'u sigi wa. Aa o kɔni cɛ ni kun kalifa yɔrɔ caman donba da ye Nouh Sarr ninnu lajɛ u bɛ kuma c'est vrai ils ont raison ils ont raison u jo sinon olu yɛrɛ ye politique ɲɛmɔgɔ de ye politique tɔn de b'a bolo ale yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye fɛn dɔw bɛ yen jamana bɛ position dɔw la an kan ka hakili to o la jamana si tɛ diɲɛ na gɛlɛya min bɛ Mali da la bi ko gɛlɛya ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ i la bilahi k'i k'i yɛrɛ bɔ i tɛ se an gosilen don diɲɛ fan bɛɛ i tɛ se kuma yɛrɛ banna sa a banna k'a jira carrément baaraw daminɛna waati min na an kun ma sigi ni gɛlɛya fɛn fɛn o dara an kan a banna nations unies y'an gosi u y'an gosi union européenne y'an gosi CEDEAO y'an gosi UEMOA banque mondiale y'an gosi UEMOA UEMOA y'an gosi ee nin bɛɛ lajɛlen bɛ jamana jumɛn gosi k'i ka wuli ka jɔ sa an gosilen don koyi fan bɛɛ la hawla ne yɛrɛ y'u ye kunun u bɛ ka kuma c'est à dire on dirait que an bɛ ayi i b'a dɔn ko an tɛ jamana kelen de kɔnɔ c'est à dire i b'a fɔ ko c'est un pays normal quoi i b'a fɔ ko jamana normal de don i b'a fɔ k'an tɛ jamana kelen de kɔnɔ c'est à dire l'objectif là an ka objectif bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn a banna jamana ka lafiya kosɛbɛ a banna a banna Ala k'an ni sababu bɛn amin vraiment ɛɛ nous Ayiwa bɛɛ n'i hakilinata don, ɔhɔ, n'o tɛ ale y'i da maga gɛlɛya min na, anhan, olu ma daminɛ sisan dɛ, a ma daminɛ, olu bɛ yan a ka ca ni san bi saba ye, bon et puis gɛlɛyaw caman de bɛ yen minnu an kan ka minnu c'est à dire ko in yɛrɛ sinsin yɔrɔ bɛɛ ye lakana in de ye quoi, anhan, ni lakana in sinsinna ka ɲɛ, a banna, walahi baara caman bɛ yen a bɛ nɔgɔya, a bɛ kɛ, mais tiɲɛ yɛrɛ la, anhan, kunun assemblée chauffera dɛ, a chauffera, CNT chauffera dɛ, anhan, a chauffera Choguel bolo, walahi Fo ka Choguel ka samara ne ni ɲɔgɔn fila da k'a b'a fili k'i yɛrɛ ɲini ne de tun ye Choguel ye ne kɔni ma dɔwɛrɛ fɔ kunun kɔni ne tun ye Choguel ye ne bɛ taa dɛ ɛɛ n dɔgɔ a t'i n'a fɔ sigilen bɛ maa min tɔnkɔrɔ i siiri ɲɛna walahi o ka wuli sɔgɔmada joonanin fɛ ka ɲininka ko karisa mun y'i sɔrɔ mun y'i ɲɛ bilen ɛɛ n dɔgɔ la a kuru y'a kodo dɛ bi ko n ta walahi u y'a kodo la ayiwa Ala k'a ɲɛ ka d'a ma ayiwa a bɛ ɲɛ sɔrɔ A ko Mali kɛra ko ko Sarr peut aller rejoindre son groupe à Abidjan Boubou Cissé ne serait plus rien au Mali ayiwa nin kɔni an kɔni da tɛ don ninnu na an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn an fana ye fasodenw de an b'an hakilinataw fɔ a banna sinon ne kɔni bolo jamana kɔni bɛ taabolo min kan lakana sécurité n'o kɔni ni bɛɛ dangalen don a kan ko dɔ kɛr'o la o ye jamana quatre-vingts pour cent ye a banna a tɔ kɔni o bɛ kika n'o ye quatre-vingts pour cent ye aw bon n'aw y'a kɛ trois sur dix ye ko fo ka ko moyenne de renvoi ayiwa e ka cɛkɔrɔba ma ayiwa ala ka ka n'a ma a ka cɛkɔrɔba de Choguel dɛ a ka cɛkɔrɔba ye o de kama a ka ɲi bɛɛ lajɛlen couleur bɛna dɔn jamana wari ko in chauffélen don dɛ a ye bɛɛ couleur bɛɛ ye wari ko ye nin bɛɛ mugu ko ye ha walahi nin bɛɛ mugu ye Alahu akibaru a ye jamana kɔnɔ ɲɛma bɛɛ lajɛlen couleur bɛna dɔn koyi siga t'a la walahi Ala ka Mali protéger koyi nin bɛɛ ye mugu ye Ala k'a protéger dɛ nin bɛɛ ye mugu ko ye maa caman de bɛ ko Choguel bɛ wari caman de ta la o u y'o fɔ mɛnɛ u b'a ta kɛ Choguel tɛ ɛ ɛ ɛ million 75 ta million 75 u m'o de fɔ kalo la a u y'o de fɔ dɛ ko million 75 u y'o de fɔ Aa e fana y'a mɛn ne y'a mɛn di u y'o de fɔ ko miliyɔn bi wolonwula ni duuru ɲɛma n'a fɔra k'o de bɛ d'a ma n'a fɔra k'a bɛ miliyɔn bi wolonwula ni duuru ta a kuma bɛ ka fɔ siyɛn kelen siyɛn fila siyɛn saba siyɛn naani tan ɲɔgɔn na i tɛ ka bɔ ka jaabili kɛ ɛɛ mun bɛ fɔ i b'o de ta dɛ i b'o de ta ka taa la nka ni i bɔra jubeɔrɔn ka taa i kɔnɔbara fɔ so so n dɔgɔ o tɛ maa nɔ ye dɛ o y'i yɛrɛ nɔ ye kɛ Choguel miliyɔn bi wolonwula ni duuru min na a bɛ fɔ kabini lawale politiki maaw ka fɛn labɛnnen don o de bɛ taa n'o tɛ bi taa sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min ka di m'a faamu n ko kabi lawale politiki maaw ye fɛn minnu labɛn ka bila o de don nka transition in na taa sɛgɛsɛgɛ Choguel ka tata tɛ tɛmɛ bi saba ni duuru kan m'a faamu segin a kan a ne de y'a f'i ye dɛ m'a faamu n ko Choguel ka tata tɛ tɛmɛ bi saba ni duuru kan e miliyɔn bi saba ni duuru a
U ko k'a bɛ miliyɔn bi wolonwula n terikɛ n k'i ka taa sɛgɛsɛgɛ ne de bɛ ka kunnafoni d'i ma taa sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min ka di i ye
mais ni problème bɛ yɔrɔ mun na sisan ɲɛma dɔwɛrɛ tɛ ɲɛ da don ko Choguel k'i ma a ye min fɔ k'ale ale t'a fɛ ka kuma ko kuma ninnu man di ale ye sabu Asimi ye dɔ kɛ n'ale nana kuma a bɛ kɛ maaw ɲɛna k'a bɛ k'i comparer Asimi la wa mɛn na mun fana donc o baara de ka ɲi ten mais ee n dɔgɔ kunnafoni ye bɔmu ye dɛ ayiwa n filɛ k'a f'i ye dɛ kunnafoni ye bɔmu ye nin miliyɔn bi wolonwula ni duuru ko kuma in t'a sɛgɛsɛgɛ bi saba ni duuru n t'a sɛgɛsɛgɛ e ka i bɛ mun de nɔfɛ Gawusu waati bɛ ka taa dɛ a a lajɛ i ka polisiw bila n kun bi saba ni duuru t'a sɛgɛsɛgɛ kunnafoni tɔ bɛ yan sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ahɔ

Ka di a ka di n'a fɔra ko nɛnkun ka bolonkɔninw ni ɲɔgɔn cɛ yaala kun ye tulu ni kɔgɔ ko ye a duman ko don jus presseya jus presseya an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karitɔn kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la jus pressea ni mɔgɔ min sɔmina a minni na i tɛ fɛn wɛrɛ nɛgɛ minɛ k'a sababu kɛ jus pressea minko kelen o kelen a b'i sɔn suma k'i dusu suma ni ka tila k'i da timiya k'i farikolo lafiya gwadonmusow furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkundikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressea la jus pressea k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ

a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressea minbagaw ni sɔn suma ani dusu suma nura fm awa i ka dɔn lamɛnbaaw ni sɔn suma o ni dusu suma kosɛbɛ siga t'a la bubakari dɔrɔn bɛ ten o kuma na sa an bɛ taa an bɛ taa an bɛ se kosɛbɛ nura fm bi kɔnɔntɔn ni naani awɔ tomi murumuru duuru kosɛbɛ nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 awɔ an ka taa ɲɛma dugutigi den bugɔ o ni sigi tɛ bɛn a tɛ bɛn dɛ mun ye soir de bamakɔ n bɛ n bolo don ni a ye laya jara jarakɛ a kumara a ko mun ye logement ko kuma mun na a fɔlɔkɔ a wulilen don an bɛ don min na komi bi gouvernement kɔni ye sariya ka a ta dɛ an ka logements sociaux minnu n'u jɔlen bɛ bamakɔ kɔnɔna la maa minnu bɛ a kɔnɔ nin waati na n'u ni sariya kɔni tɛ ɲɔgɔn fɛ wa maa minnu ni a man kan nin waati na k'u bɛ a kɔnɔna la ɲɛma ko dɔgɔkun wɔɔrɔ de dilen d'u ma, kosɛbɛ kosɛbɛ, n'u bɛ dɔgɔkun wɔɔrɔ ɲɔgɔnna ko fɔ, un, k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ se ka bɔ so ninnu kɔnɔ cogo min na, ayiwa, o siratigɛ la, bisimila, minisiri min bɛ yen n'ale bɛ mun ye urbanisme kunna, ɔhɔ, et de l'habitat n'o de bɛ Birahima Kamena ko fɔ, un, ale kɔni ye dossier in ta ni ka taa da conseil des ministres laban min n'o ah, kɛra ah, ah, avril kalo tile mugan a tɛmɛnen, kosɛbɛ, o siratigɛ la mun ye sariya kɔni ka a taara, naamu, o y'a sɔrɔ wulikajɔw kɛra, ɔhɔ, mun ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna la ko logement sociaux kɛmɛ ani bi naani ni fila ɲɔgɔn na ɲɛma sɛgɛsɛgɛli taara ko o sɛgɛrɛ o kɛmɛ ani bi naani ni fila la a nana ye k'a fɔ ko bi duuru ni fila kɔni bɛ yen ɲɛma ko olu bɛ sariya o kɔnɔ o bɔlen kɔfɛ ko bi saba ani wɔɔrɔ bɛ yen ɲɛma ko olu kɔni tɛ sariya kɔnɔ cogo si la logements sociaux bi saba ni wɔɔrɔ olu tɛ sariya o kɔnɔ a ko bi duuru ni naani ɲɛma ko olu kɔni ko o sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na o siratigɛ la ko minnu kɔni tɛ sariya kɔnɔ ɲɛma ko dɔgɔkun wɔɔrɔ de dilen d'u ma u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛ se ka bɔ logements sociaux ninnu kɔnɔ cogo min na a bɛ se ka bila mun ye jamana ka bolo kan mun ye a sariya kɔni taara mun ye conseil des ministres laban min kɛra avril kalo tile mugan san ba fila ani san mugan ani fila a tigiba ka fɔ la a ko dɔw kɔni kɛlen bɛ ka jamana ta ɲɛma k'a k'u tiɲɛ de dɔw kun kɛlen bɛ ka jamana ta ɲɛma ka denw tiɲɛ nin kuma ka ɲi an bɛ don min na comme bi gouvernement min n'o bɛ sen kan a tɛ gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana tun bɛ maracogo jugu min kɔnɔ ɲɛma ko o bɛ se ka ban cogo min na pewu kojugu o sabu nin baara kɛwale ninnu i bɛna ye k'a fɔ ko a tun bɛ kɛ mun ye fanga ninnu caman o kɔnɔ walahi nka mun ye maa caman tun tɛ kala dɔn i ni na ni ka bɛn a ma kuma ka ɲi fanga yɛrɛ tun bɛ da gulɔbaransigi a ko kan a tɛ maa caman o tɛ kuma walahi nka mun ye gouvernement kura min n'o bɛ yen e siga t'a la ɲɛma ko wulikajɔw bɛ kɛ ko nin ko in ko a bɛ jɛya ayiwa maa minnu nalojo ma ka kan a bɛ ta ka di olu ma nka yanni o cɛ maa minnu n'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o bɛ bi duuru ani fila ko fɔ olu minnu bɛ a kɔnɔ olu bɛ sariya kɔnɔ bi duuru bi saba ni wɔɔrɔ bɛ yen ɲɛma ko olu tɛ sariya kɔnɔ dɛ o bi saba ni wɔɔrɔ u ka fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u ka so k'a bila tan ko yanni dɔgɔkun wɔɔrɔ ɲɔgɔnna cɛ six semaines baasi tɛ kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye Soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale sɛbɛnnikɛla i bonya o b'a la indicateur du renouveau min ye o de ye ale kuma bɛɛ Ata. o de y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn affaire min bɛ yen Ah. n'a bɛ Bakari Togola Bakari. n'a bɛ awɔ i k'a dɔn o ka affaire ko fɔ Eh. n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin affaire in awɔ i k'a dɔn a kunkan bɔra tugun dɛ Awɔ. wa a ka ca Ala fɛ Mm. ni Ala ma fara an kan Ahan. Joro Bakari Bakari Togola Eh. ah n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ a laban Ah. Ɔnzɔn MCA Eh. Ɔnzɔn Bamakɔ kura A sɛgɛnna ko sa. n'i ye jate a ma sɛgɛn Bakari sɛgɛnna a sɛgɛnna kɔni nka min ye awɔ i k'a dɔn ko ministre min bɛ anw kunna n'o ye ministre de la justice droit de l'homme ale ye sɛbɛn de ci décembre kalo tile wolonwula tɛmɛnen a y'a ci parquet ma pôle économique et financier a y'a ci olu ma bamakɔ tɔgɔ la yalisa u k'a lajɛ ka awɔ i k'a dɔn Bakari ka affaire k'a dayɛlɛ tuguni sabu awɔ i k'a dɔn ko in ɲɛgɛn bɛ cogo min a n'a fin bɛ cogo min ale ma fɔ A ma faamuya Bakari décembre kalo tile fila awɔ i k'a dɔn tɛmɛnen cour d'assises spéciale o kɔni y'a jira k'a fɔ Bakari jabajɛlen don foyi den kelen tɛ Bakari nɔfɛ k'a ka taa so awɔ kuma min n'o fɔra cour suprême filɛ nin ka awɔ i k'a dɔn o décision k'o de jolo kari k'o bɔ yen tayi k'a jira k'a fɔ affaire in tɛ se ka datugu tan affaire in fɔ a ka dayɛlɛ tugun n dɔgɔ nin ko in bɛ tali kɛ détournement détournement n'o fɔra wari ɲaami awɔ i k'a dɔn a b'o de ko fɔ o de siratigɛ la Bakari kɔni awɔ i k'a dɔn a tibi taba la a bɛ waati caman bɔ ah. nin ko in da fɛ ah. k'a daminɛ 2013 ka na se 2019 eh. wulikajɔ ni cɛsiri minnu n'olu kɛra a yera k'a fɔ ko bakari awa i k'a dɔn wari min manse ah. awa i k'a dɔn k'o bɛ tali kɛ miliyari kɔnɔntɔn a n'a kunkan fɛ ka na sɔrɔ miliyari tan ni saba eh. a n'a kunkan fɛ o de tun b'a ka bila la o de siratigɛ la kiiriw kɔni tibi tabara k'u bɛɛ nana ka na ɲɛnabɔ eh, bakari laban awa i k'a dɔn a bilala nka bakari bilali o fana tibi taba barika bonyana kosɛbɛ sabu min ye minisiri n'a ka maaw olu y'a jira k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye ko in kasa jugu bɛ a nɔfɛ walahi min ye awɔ i k'a dɔn kab'o kɛra maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ye awɔ i k'a dɔn union de coopérative de cotonculture o maaw ye a bɛ taa jɛkulu union bi segin ani kelen na a bɛ ɲɛma u bɛɛ welela tuguni kalo tile mugan ani mugan ni kelen n'o ye janvier kalo ye ka taa munumunu salo dabɔ awɔ i k'a dɔn yalisa ɲininkali wɛrɛw ka se ka tɛngu la ayiwa article ba y'a jira o de la k'a fɔ ko in kɔni bɛ taabolo min kan miliyari kɔnɔntɔn o ka taa nin cogo in na ka tila ka n'a ye k'a fɔ ko dɔrɔmɛ kelen ko awɔ i k'a dɔn tati minɛ si ti bɔ ko dɔ bɛ jabajɛya a ko dafɛ a kuma ka ca dɛ o kumana an bɛ don min na i ko bi kiiri bulonba dɔ bɛ n'o ye cour suprême o kɔni y'a bɛɛ kɔ kari dayi k'a jira k'a fɔ Bakari a a bɛ taabolo min kan sa a na wele bɔ lajɛlen ka a ka ca ala fɛ ni ko ma tɛmɛ awɔ i k'a dɔn cogo suguya wɛrɛ la dɔgɔ Bakari laban bamakɔ kura dɛ
ala k'a ni saba indicateur du renouveau o ka fatiri don o de ye o ka bidon bɔli ka mun kɛ tɔ t'a la tɔse jɔn na bakari a nɔgɔya fana ka ko ka gɛlɛn sa dɛ n'a ma nin de a ka nin refondation ko in assise nationale nin de fɔra a kɛnɛ kan a ka nin refondation k'a fɔ ko jamana wari ka i siga kɛr'i la k'i y'a dun i ye nin san hakɛ kɛ kiiri ma taama kan walima fɛn ma fɔ a kan k'o y'a bannen assise nationale la a fɔra k'o de ka dabila n'i ye jamana nafolo dun hali n'i sara i kaburu an bɛ taa gogoro k'a la a ka nin refondation k'a sɛbɛn a kan condamné ee condamné ee ee n dɔgɔ ee ee yanni e ka se e maa dama min condamné e b'o da dɔn e miliyari kɔnɔntɔn ni fɛn gurupu dama damani k'o dun a ka nin refondation ko nin tɛ yɛrɛ ye dɛ a refondation dun y'o de ye dɛ Iba ça fait problème min i b'a dɔn min y'an ka faantanya juguya Wari tɛ taa a taa yɔrɔ la quoi o ye tiɲɛ ye ayi non ja j Mali yɛrɛ tɛ faantan jamana ye o haan Mali tɛ faantan jamana ye n'o tɛ maaw ye Yeah Samake kɛ fatɔ ye fatɔ tɛ koyi ayi ayi i y'a ye min fɔ o bɛ se ka kɛ o a ye jate bɔ ni fɛn fɛn tɛmɛna 18 ans na million kelen-kelen ɔnhɔn ka di a bɛɛ ma san o san awɔ san yɛlɛmana dɔrɔn a ye taa rang jɔ a ka mairie la ou bien a ka taa a k ee ayi ab wari ninnu kana bila ka taa mairie la dɛ yani i nana kana wari bila ka taa mairie la dɛ ɔ miliyɔn kelen in n'a bɛ di a ka di cogo wɛrɛ la a bila ka taa commissariat de police la awɔ ou bien i k'a bila ka taa tribunal la i k'a ta yen a ka taa tribunal la o ka fisa dɛ n'i y'a bila ka taa wari dun dɛ olu b'a dun dɛ bɛɛ bɛ se ka kelen kelen sɔrɔ koyi awɔ o yɛrɛ b'an bɔ o yɛrɛ b'an bɔ o yɛrɛ bɛ i y'a jate bɔ a ɲɛ ma bɛɛ bɛ kelen kelen sɔrɔ a m'a fɔ ko k'a sɔrɔ ka taa muso furu dɛ E mana kɛ cogo cogo ayi non non a fɔra ko ka baara de kɛ e ye san tan ni segin million kelen dir'i ma maa wɛrɛw bɛ yen minnu ye san tan ni fila san tan ni saba san tan ni naani fo ka taa san tan ni wolonwula la aw e ka kan k'olu dɔw de sugandi i n'u ka jɛ ka baara kɛ million kelen kelen min bɛna di maa kura minnu bɛ na ka fara aw kan e ka million kelen kan k'o yɛlɛma ka bɛn n'olu ka waati ye n ko baara bɛ kɛ ten de Ɛɛ mais sisan mais ka taa dɔrɔn k'a dun ka taa muso furu ka mobili san o tɛ dɛ ne ma fana so jɔ aw ka baara de o y'aw tigɛ dɛ ne kɔni y'a d'a ma ka ban an jɛkɔlen don an ka don sira mun fɛ ka ne bɛ ka dɔ fɔ ye n'a dira an ma an jɛkɔlen don sira mun y'an ja ka ne ko an ka don e fɛ aaa o fana ye tiɲɛ o aw ka bɛɛ taa k'i ko jumɛn na o fana a banna
Ne ma aujourd'hui aujourd'hui ne bɛ n bolo dɔmɛ bɔ ni a y'a lajɛ AB azedra serifikɛ a kumara a ko a ko mun ye an ka taa an ka affaires étrangères la i bɛn'a ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana diplomatique ba dɔw bɛ yen u bannen don nali ma dɛ n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ jamana ye wele bila u ma k'u bɛ sigida min na k'u ka yen jamana nin ka bila pewu k'u ka na Mali kɔnɔna la o siratigɛ la ka ɲɛsin u ka ban ma mun ye minisiriso min bɛ n'o ka baara ɲɛsin ninnu ko ma n'o bɛ Ablayi Jɔpu cɛ ale ka yɔrɔ kɔfɔ olu kɔni ye bataki bɔ ka bin ten cari Aha. k'a jira k'a fɔ ko mun ye avril kalo tile bi saba Kosɛbɛ. ne ma ko n'o y'a sɔrɔ mali diplomati o diplomati bɛ Mm. yen n'a fɔra k'e ka na n'i kɛlen bɛ ka gɔni ko o boloda Ɔhɔ. k'i ban nali ma Kosɛbɛ. avril kalo min na fɔlɔ la o tile bi saba Mm. i k'a dɔn k'a fɔ ko sara kɔni k'o bɛ tigɛ la Walahi. wa min ye i ka sara ye Ha. a bɛ jigin jamana trésor public kɔnɔ a banna kuma ɲɛna a bɛ jigin a kɔnɔ dɛ kuma ɲɛna kosɛbɛ A banna. kunnafoni kɔni filɛ nin ye Ɔhɔ.
an y'a sama ka bɔ aujourd'hui o kɔnɔna la Kosɛbɛ. ɛlaji AB Ayidara Ah. ale sɛbɛnnikɛla i bonya o b'a la n dɔgɔ awa i k'a dɔn an bɛna awa i k'a dɔn yanni an ka taa hali bi ko in bɛ datugu tele la an bɛ kunnafoniw cari tele la maaw k'a faamuya a ko awa i k'a dɔn kɔsɔdɔni in na n'i ye jateminɛ kɛ sɛbɛnden yusufu awa i k'a dɔn konate ale ka fasiri don Soir de Bamako n dɔgɔ min ye kɔsɔdɔni in na an ka jamana awa i k'a dɔn cɛmancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la awa i k'a dɔn tarata don n kan bɔra k'a jira k'a fɔ fasodenw awa i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔdasiw u bɛ bunteni na nka min ye awa i k'a dɔn fo kojugu tigilamɔgɔw y'a jira k'a fɔ dunan wɛrɛw bɛ awa i k'a dɔn faralen bɛ an ka sɔrɔdasiw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la eh. Honbori awa i k'a dɔn bunteni awa i k'a dɔn k'o kɛra o de siratigɛ la MINUSMA awa i k'a dɔn k'a kɛlen bɛ ka wuli k'i jɔ cayi ko fo k'a lajɛ ka sɛgɛsɛgɛliw dabɔ ko in bu n'a kolo ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na sabu k'a jira k'a fɔ ko ko in awa i k'a dɔn a jɛlen tɛ ko gosili min kɛra Honbori ko baga taara kɛ civil dɔw ma bin kɛra dɔw kan dɔw lajabara a n'a ɲɔgɔnna caman o tuma MINUSMA k'u bɛ ka labɛnw sabati min bɛ se k'a to u bɛna ankɛti dayɛlɛ k'a dɔn ko in kɛra cogo min baara in tɛmɛna sira min fɛ sabu ko in a kumaw cayalen don kosɛbɛ N dɔgɔ MINUSMA i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn na sa ni ala ka jɛ ye waati se kama tu kona se awa i k'a dɔn a ka fasiri don an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔ ka bi don bɔli nka n bɛ min fana f'i ye officiellement Choguel tɛ se ka taa jɔ k'a fɔ ko an bɛ bɔ MINUSMA la sisan ayi u bɛ an bɛna an ka wari créer sisan o tɛ se ka fɔ tan fɔlɔ dɛ an ka to dibi la sa jɔ de ye olu ye jɔ de ye n'u y'a fili dɔrɔn n'i donna kɔnɔ a banna walahi
mali kɛra e ta banna dɛ an ka kuru
waati waati t'a la ni kelen b'a la n'o bɛ se ka kelen an ka ale ta joona n'o tɛ mali kɛra bɛ ka ɲininkali kɛ mali kɛra ko ko les nouvelles de Mariko ɛɛ isa bɔya
Mariko bɔn ɲa ale bɛ ka taa dɛ aa n terikɛ an kɔni tɛ Mariko ka ko kalama dɛ a fɔra an ɲɛna k'a taara a taara an kɔni t'a kalama wulikajɔ kɔni fo n'aw taara Kante ɲininka wulikajɔ kɔni ah Kante yɛrɛ y'a ɲini ka kɛɲɛ o Umaru Kante ko ko Umaru bɔra k'a ma daraka dun k'a ma daraka dun baro in na ka kɛ ko ko Umaru bɛ yan wa
baro in na ka kɛ Kante yɛlɛ ko ye ko Umaru bɛ yan wa ɛ ne pana jama bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye an ka taa mun ye commune rurale de zan kulubali n'o bɛ Joyila ko fɔ an ka taa yen kɔnɔna la ko kasajugu ko a tɔgɔkɔrɔ wulilen don yen fana dɛ mun ye Vegali n'o bɛ vérificateur général o ko fɔ ale ye tabali gosi k'a jira k'a fɔ ko mun ye commune rurale de zan kulubali ale bɛ joyila fɛ hmm. ko sefa wari miliyɔn kɛmɛ saba ani bi seegin ɲɛma ko o ŋanamunen don o siratigɛ la n'i ye commune rurale de zan kulubali n'i y'ale jateminɛ k'a lajɛ n'o de fiɲɛna ka bɛ joyila o fɛ région de kulukoro ani marakakungo o ye a chef de lieu i bɛna a ye k'a fɔ ko mun ye péage dɔ bɛ yen n'o bɛ poste de contrôle o ko fɔ mobili bɛ don ni ka segin min kɛ musakanin minnu o fana bɛ sɔrɔ la o musakaw bɛ ta ni ka don ka baara belebele dɔ kɛ sigida yɛrɛ o kɔnɔna la n'o bɛ mun ye commune de zan kulubali n'o b'o ko fɔ ne ma a nana ye k'a fɔ vérificateur ye jateminɛ k'a lajɛ san deux mille dix-huit ka bila deux mille dix-neuf deux mille vingt ani deux mille vingt et un cɛ na nafolo min bɛ na a ŋɛnɛmuna nin yɔrɔ in na n'o bɛ commune zan kulubali joyila n'o b'a ko fɔ ko sefa wari miliyɔn kɛmɛ saba ani bi seeki ɲɔgɔnna an bɛ don min na komi bi vérificateur kɔni ye dossier bɛɛ lajɛlen ta k'a di mun ye pôle économique et financier min bɛ commune trois la ko don na nataw la ni nafolo in taalen bɛ yɔrɔ min na ɛ maa minnu kɛlen bɛ k'a ŋɛnɛmu k'u ko sigi n'a ye k'a fɔ ko mun ye procureur k'a bɛna wele bila u ma kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ indépendant a kɔnɔna la mun ye maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de se ha wari ma ka ɲɛma i bonya o b'a la la a y'a ka nin fɔdaso yan a bɛ bɛɛ laboli ni i bɛ boli n'o tɛ anw tɛ ko an bi yan anw tɛ taa anw boli anw bi yan n dɔgɔ waati sera a sera awa gindo gafure awa min ye ameriki sigila an ka foli b'a ye a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen ka hakɛto ɲini kɛ lamɛnna bɛɛ fɛ sunkalo don waati sɛbɛkɔrɔ koronnen don o kama an b'an fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ kɛ yalisa ka se ka kunnafoni jɔnjɔn minnu bɛ yen ka se k'olu bɔ kunnafoni tɔw la k'olu di o kɔrɔ tɛ k'a fɔ kunnafoni caman tɛ yen dɛ kunnafoniw caman bɛ yen nka n'o tɛ min ye conseil supérieur de la diaspora malienne a ɲɛmaa o ye jɔn ye mohamed chérif haïdara tɛ de ɔ k'a fana kɛlen bɛ ka wele bila ko ka voter makɔrɔ ye ɔ da dɔ daluya min b'a la fɛn min don ko deuxième tour ko ka voter makɔrɔ bɛɛ n'i ka dalilu tɛ ahaw bɛɛ n'i ka dalilu don dɔgɔ kuma na sa waati kɔni sera an bɛ kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo basayine keyita perezida an ka foli b'a ye alhaji suguba samakɛ pere oto k'a fo k'a waleɲuman dɔn a foli ni tanu lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma o tɛ kosɛbɛ ci wɛrɛ tɛ yen a ye bɛɛ lajɛlen bɛ fo an bɛ ala kirikali bɛ ka mun fɔ sam siliman fana bɛ ka mun fɔ sam siliman ko ko tiɲɛ tiɲɛ le sénégal il a oublié le dossier des femmes Qui est conseiller consulaire ici o ye faransi ko ye an m'a kɛ cogo min waati sera ga n'ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ an na n da don o la bi tɛ juma ye wa bi ye juma ye juma wɛrɛ ɲankuma b'a sɔrɔ a ko nɔgɔyara an bɛ ka seliko labɛn sa o o b'a sɔrɔ seli labɛnna ka ban de o b'a sɔrɔ ko a ko bɛ ka labɛn caman kɛra ayiwa ala ka ni saba ala k'a nɔgɔya an ka kanubaa ni dɛmɛba bɛɛ fo ka lamɛnjɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka foli lase sambu kulubali ma général sambu ala tile k'a fo k'a waleɲuman dɔn kulubali ne yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen n'o bɛ ka dɔn Kara ko fɔ Kara géomètre belebele don Kara Sumano kosɛbɛ a ka agence filɛ nin ye awa i k'a dɔn Wali Jawara ka carré kɔnɔ Bulukasunbugu la anhan Kara a bɛ Bulukasunbugu sugu kɛrɛfɛ awɔ Kara Sumano awɔ i bɛ n ka foli in tɔni i b'a lase Kara Sumano k'a fɔ a ɲɛna ko ne ko k'a Sumano kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ anhan Umaru Daf ee Daf Daramera Daf awɔ n n dɔgɔnin don kosɛbɛ kamalennin a ka wusa a ka ɲi kosɛbɛ a kosɛbɛ i bɛ n ka foli fɔ a ye ko ne ko k'a dafu o kuma na sa waati sera an bɛna kɛnɛ bila ni ala sɔnna a ma awa i k'a dɔn si ntɛnɛndon an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan o bɛ kɛ k'a yira bɛɛ la k'a fɔ min ye fan dɔ fɛ amadu degoga n yɛrɛ denkɛni ale ni yusufa sisɔgɔ ani yakuba gindo u bɛɛ bɛ ka kɔlɔsili boli kumaso in kan min ye gawusu keyita garçon de fer jata an b'a fo ka walima a de kɛrɛfɛ nin waati na musa kan kan o bɛ yen min ye a ka dɔnurama tarawele jɔ bɛ ma kamara mɔden kɛra bete mato den jama ka madu ka madu ma anw de tun bi o kɛra hakɛto kan sa